Amwene, ngati pali funso lina lomwe ndimakumana kumana nalo ndi la business yotenga ma orders. Atsikana inu, aya atsikana ambiri mmakonda kufunsa zimenezo. Mukuti mufuna mutayamba business yomatenga ma orders ku China. Komano akuluakulu business yomwe mukufuna muku, mukufuna kupangayo ndi yotchedwa import business inuyo mufuna mudzi- mudzipanga import zinthu mufuna muzipanga import zinthu and sikuti mufuna muzipanga import from ku zambia kapena ku tanzania ayi mufuna muzipanga import from ku china kutali right are you sure you are ready for business yopanga import zinthu okay and importing from china are you sure okay mwina ambiri mukudabwa kuti ah, akutanthauza kuti chani are you sure um ndikupanga stress apapa za importing from china chifukwa choti it's very expensive right kupanga import akatundu kuchokera ku china wina aliyense asazakunamizeni ndizodula kupanga ship zinthu right it's very expensive mufuna mugule chinthu cha chinthu cha let's say 500000 kwacha 500000 kwacha koma to ship chinthu chimenechocho kuti mubwere nacho ku malawi chizafike ku malawi muyenerabe muspende pafupifupi 300000 mwinanso four just to ship that thing kuti chizafike ku malawi right so in terms of doing business eh, zimavuta kuti upange profit yonena kuti izikubwezera ndalama zimenezi za shipping izi i know ena munena kuti iya inzanga amapanga iya inenso ndinapa- akuluakulu anzanu amene apangapo atha kukuuzani chilungamo aitanisa kaya ndi tima chani chani ka paselo kaja kabwera alipira pafupifupi 300,000 ya shipping ndiye abwera nato tizinthu tija ayambe kutigulisa kuti ndalama yawo ibwere apange profit eh? ndalama yawo ya transport kenaka apange break even apange profit apezera tizinthu tija kutigulisa modula anthu sakugula anthu akupanga prefer akagule kwa machina ku china shop okay um, long story short Ena amadandaula kuti ndimatalikisa nkhani koma ine ndimafotokoza kuti anthu mumvetse bwinobwino. Eh, ine, ine si nkhani koma mkalasi. iyi ni mkalasi, talowa mkalasi. Amwene ngati mufuna mupange business mukhale ndi kapito yaikulu number one. Ngati mufuna mugule zinthu ku China kuti muzipanga business, muzipanga profit, mukhale ndi kapito yaikulu. Mutenge katundu wambiri mubwerese pa container Container ikazafika muyambe kupanga business. Ngati mufuna kuyamba kaya ndikugulisa sapato muyambire ma pairs ambiri osati ma pair 10 iya muyambire ma pair hundred, two hundred, hundred fifty minimum ndiye muzayambe kugulisa. Koma izizi zapang'ono pang'ono zoti ndati nditengera tima sandals four, tima sandals five, tima sandals ten tapitani mukatenge ku Tanzania its near, its cheaper. And the good thing with Tanzania ma China ambiri abwera kuchoka ku China ndi ma container a zinthu akapanga ma warehouse awo akaika ma warehouse awo ku Tanzania so you can even buy zinthu za ku China from Tanzania pa mtengo otchipa wabwino. Ok if I were to be doing business kuti ndili ineyo ndi ndi kansikana ka 23 years eh, ya ndi ndika 2 million ndifuna ndiyambe kupanga business I wouldn't think about ordering from China. I would think about kukapeza zinthu zija malo osavuta otchipirako kuzipeza so Tanzania is the best best option ena amapita ku South Africa koma South Africa it's a little bit eh, kwat- kutali pang'ono eh? Eh, Tanzania is the nearest and it's the best best option with low low uh, small capital business ya yo- yo- yopanga import zinthu Eti? Panopa return ticket kubwera ku China ndi kubwerera ku Malawi kuti mugule ticket tu pafupifupi itu muzispenda 5 million tu. 5 million kwacha yongopitira ku China ndi kubwerera. Ndiye guess katundu amene mungatenge oti akubwezereni 5 million yo ya transport yo akubwezereni yogulirira mupange profit. Okay. Number 2 amene tikugula zinthu zathu zoti tipange gwiritse ntchito tokha if you can afford good you can import from China ngati income yako ili mm, uli ndi ndalama nditu disposable wealth you can buy sofa kuchokera ku China you can buy eh, mipando you can buy ma window you can buy ma, ma, ma tiles from China if you are making good money koma if ndalama yako ili average income ube buy from malawi i tell you matiles aku china aliko ku malawi kwa ambiri mbiri made in china anabwera pa dzima container and chifukwa choti anabwera pa dzima container fanzija imagulisa pa mtengo wa bo zija zoti iwe ukapanga calculate kugula ku china eti eh? iwe ndikupanga calculate ya shipping ndi ukaombolera ndi kudikilira 2 months kuti katundu uja afike container ija ifike utenge if you calculate all ma cost apamenepapa ndi iweyo ndi kupita ku modern tiles ku blantyre kukagula ndi iweyo ndi kupita kaya ku shop yanji kukagula ma tiles aja ukaona kuti n'chimodzimodzi i swear i swear and the good thing ndizonena kuti ma china aja ku malawi akubweretsa katundu exactly yemwe yemwe amene ali ku guangzhou akumambweretsa you will not be very far behind koma anthu timafuna zoti ndinagula ndekha ineyo ndinagula ndekha ku china so make sure kuti uli ndi ndalama zochuluka You- if you can afford kagulani mipandoyo ku china okay gulani nokha bwinobwino if you can afford um, business ndi advice ndimene ndaperekayo the biggest uh, pain trouble ndi imene yonena kuti ku china kumata nkutali eh? ndiye ma shipping cost chifeso malawi being land locked zinthu zija zimadula number one number two tiliso ndi problem ya forex kumalawi so ambiri amene tikugula zinthu kunja tikumagwiritsa ntchito chani black market exchange rate the black market exchange rate ili almost twice bank rate meaning kuti chinthu cha 100 dollars 100 dollars ija kuti uyipezere pa black market ukumalipira value ya pafupifupi 200 dollars making things even more expensive ineyo ambiri amene mwayeserapo kuoda ku china with a small capital kuti muyambe business ambiri mwa inu you agree with me kuti ma business anakanika munaisiya you agree with me the best is kuoda ku Chai- ku- ku- ku malawi komweko kwa ma china kaya mukatenga mabelo azovala kukatenga kupanga kumwe town momwe muja kaya mupita ku china shop Achina Jifa pa Shoprite paja mukatola timapisi timene mumatifunato mukaika ku shopu kwanu bwinobwino. Musafere kuti ine ndifuna ndizioda ndekha kuchokera ku China. Amwene inuyo muli ndi ka capital ka business yanu yonse mukapanga total value yake 10 million kwacha. Ndiye zoona mufuna muzikapanga order inuyo akatundu aja nokha from China kwabweresa mupange mupange bear inuyo ma cost a shipping mupange bear inuyo zonse zija mupange bear mpaka ndiye hey zumashipa guys zumashipa